Okay, nimati Baibulo limanena kuti ah, anzeru akummawa amene amatsogozedwa ndi nyenyezi kupita ku Betelehemu ku mzinda wolonjezedwa umene Khristu Yesu anabadwira mu khola la ng'ombe. Baibulo limanena kuti anzeru akummawa samayenda okha, anali nacho mlozera umene umadziwitsa zonena zoti mfumuyo yagona apa, mfumuyo inabadwira apa, mfumuyo ikupezeka pakuti pakuti. Tamvetserani, Baibulo limanena kuti anzeru akummawa nyenyezi idawasowera chifukwa choti adapanga ubale ndi Herodi. Herodi, amenenso ankafuna kukaiona mfumuyo, adawapomboneza anzeru akummawa kuti mmene muli nkupita kukaona mfumuyo, mutsogozane nafe limodzi, ifenso cholinga chathu tikufuna tikaione mfumuyo. Koma cholinga cha Herodi chinali chofuna kukapha mwana wobadwa yekhayo. Tamvetsa, chifukwa choti anzeru a kum'mawa sankazindikira chimene Herodi chinali mu mtima mwake, kotero adapanga naye ubale Herodi, nayamba kuyenda naye njira imodzi kulowera ku Betelehemu, kumene anzeru a kum'mawawo amatsogozedwa ndi nyenyezi. Izi zidampangitsa Yehova nkusowetsa nyenyezi patsogolo pa anzeru a kum'mawa, kotero anzeru a kum'mawa sanakwanitsenso kuyenda kuti akafike ku Betelehemu, chifukwa ku iwowo sankakudziwa koma amatsogozedwa ndi nyenyezi. Anzeru a kum'mawa Betelehemu sankaidziwa kunena kuti ili pati koma ankatsogozedwa ndi nyenyezi. Zinatengera Yehova kuisowetsa nyenyezi ija kunena kuti isatsogolerenso chifukwa choti adapanga ubale ndi munthu amene ankafuna kukapha Mfumu ya mafumu, amene ankafuna kukapha Mpulumutsi wolonjezedwayo. Tamvetserani, N'kutheka nyengo zina zake pa ifeyo zidathima, n'kutheka chinthu china chake pa ifeyo chidasokonekera chifukwa choti tidapanga ubale ndi anthu olakwika. Muone anzeru a kum'mawawa atangopanga ubale ndi Herodi, akuti nyenyezi idatani? Idasowera. Mvetserani, nyenyezi ndi imene inkaunikira mzinda ndi njira yoyenera kuyendamo ndi malo oyenera kukafika. Nyenyezi pa moyo wauzimu ikuimira kuwala. Kuwala pa moyo wa munthu kumafunikira pa china chilichonse. Kuti chinthu chako chiyende bwino umayenera ukhale powala. Mvetserani, akuti iwo atangopanga ubale ndi anthu amenewo nyenyezi idatani? idasowera. Nkutheka, okondedwa, nyengo zathu zafika pothina. Nkutheka chinthu china chake chidasokonekera. Ena ambiri a ife mabanja anavuta. Ena zinthu zina zake zidaima ndithu. Tikuyenera tidzifufuze kuti tidapanga ubale ndi anthu otani. Pali anthu ena ake sitikuyenera kupanga nawo ubale okhazikika chifukwa nyengo zathu zimatha kusintha. Pali anthu ena ake sitikuyenera kupanga nawo ubale okhazikika chifukwa moyo wathu wauzimu umatha kudyeka. Pali anthu ena ake sitikuyenera kupanga nawo ubale okhazikika chifukwa mabanja athu angathe kusokonekera angakhale business yathu ingathe kugwa chifukwa tapanga ubale ndi anthu owononga. Mvetserani, anzeru a kum'mawa, Yehova adawachotsera nyenyezi foti adapanga ubale ndi anthu otani? Ndi anthu olakwika. Nkuthekanso inu ndi ife Yehova adatichotsera kuwala chifukwa kuti tidapanga ubale ndi anthu olakwika. Lero lino ndi tsiku labwino loti tibwerere timuuze Ambuye kuti Ambuye ndazindikira kuti ndidapanga ubale ndi Herodi amene afuna kukapha chani? Afuna kukapha choyera chimene mudachiika m'kati mwanga. Ndazindikira, Yehova, kuti ndidapanga ubale ndi Herodi, amene afuna kukapha chauzimu chimene munanditani, munandigawira. Kotero, bwezeretsaninsoni kuwala, ndipo Herodi mumchotse pa moyo wanga. Tikatero, tidzakhala opambana ndipo tidzapindula, chifukwa Herodi sakufunika pa moyo wathu. Herodi akutitsatira ndi cholinga choti akaphe chimene Yehova adatipatsa kuti chitipindulire m'moyo uno. Lero lino anthu ambiri zinthu zidasokonekera chifukwa tili mmagulu olakwika. Lero lino anthu ambiri mabanja anasokonekera chifukwa adapanga maubale ndi magulu olakwika. Magulu amene samatsogolera moyenera. Magulu amene samauzana zinthu zoyenera. Magulu Lero lino anthu ambiri zinthu zidavuta chifukwa adapanga ubale ndi anzawo amene iwowo alibe kuthekera kwina kulikonse kotha kusamalira zachuma, kotha kusamalira bizinezi, kotha kusamalira angakhale banja. amalankhula kuti ine sinyengerera mamuna angakhale chitachitika cha mtundu wanji kotero inunso chifukwa choti mwakhala nawo nthawi yayitali mmapeza kuti zimene zija mwayamba kuyamwira. Amayankhula ine simmasunga ndalama ngati kuti kufa ndifa ngati kuti ndalamazo ndi zotani kotero inunso munayambanso kuyamwira zimenezo ndimati ndikukumbutseni ndimati ndikulimbikitseni kunena kuti anzeru aku mmawa atangopanga ubale ndi Herodi nyenyezi idasochera nyenyezi idawathawira kotero sanaonenso kuwala. Lero lino inu ndi ine mmene tinapanga ubale ndi anthu olakwika. Zinthu zambiri zidaima ndi pemphero ndi pembedzero langa mu m'dzina la Yesu Khristu kuti Mulungu atichotsere a Herodi onse ndipo nyenyezi yathu ibwererenso pamaso pathu. Ambuye akutsogolereni, mukhale ndi tsiku lopambana. Ameni.